opmd kanubagaw aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka jɛmu man di kɛnɛ kan n'o ye musow ye musow o de wagati selen filɛ nin ye an y'o de fɔ an ka jɛmu ye a bɛ yan nɔ ka an yɛrɛ bilasira an lamɛnbagaw n'an lajɛbagaw k'olu fana bilasira bi an ka bi jɛmu u bɛ tali kɛ mun de kan u bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya k'o sinsin furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ kɔnɔna na an ka bi jɛmu u bɛ tali kɛ o de kan barisa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye furu kɛmɛ ta bi i bɛ taa sɔrɔ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn o tiɲɛnen bɛ ala ni bɛnbaliya y'a sababu ye ala ni ɲɔgɔn faamuyabaliya y'a sababu ye bi an ni mɔgɔ min bɛna jɛn ka bi baro kɛ o de ye amaliya sisogo ye ale ye conseillère conjugale ye a sigilen bɛ faransi nka a bɛ nin baara min na a bɛ nin baara in na yɔrɔ caman na a b'a la faransi yɛrɛ kɔnɔna na kosɛbɛ ani afiriki dugu caman kɔnɔna na mali yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ti fama yan nɔ ma puisque a b'a baara la yan fana an bɛna an n'a yɛrɛ bɛna jɛn ka baro kɛ a bɛna caman ɲɛfɔ an ɲɛna a la an b'an ka tɔmɔtaw tɔmɔ a la amaliya hmm. i sisogo e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna e yɛrɛ ka baara in mun de don ah, aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum ne ka baara ye min ye ne ka baara ye de ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cɛ ni muso u bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogo min na u ka furu kɔnɔna la furu fɛnɛ kɔnɔna la denw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la fɛn caman bɛ furu kɔnɔna la donc baara in yɛrɛ taabolo ye min ye programme de b'an bolo ka ta lundi la fo ka taa bila dimanche kɔnɔna la an bɛ musow dɛmɛ ka cɛw dɛmɛ u bɛ se ka baaraw sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka baaraw ɲini cogo min na mhm. musow bɛ se ka bɔ u farikolow la cogo min na an bɛ musow dɛmɛ ka cɛw dɛmɛ fɛnɛ u bɛ se ka u denw bilasira cogo min na den ka éducation bɛ kɛ cogo min na an bɛ musow dɛmɛ fɛnɛ tobili tagabolo fɛnɛ la tobili bɛ kɛ cogo min na ni cɛ cɛ bɛ se ka mara cogo min na muso fɛnɛ bɛ se ka mara cogo min na donc baara in taabolo ye o de ye mais an bɛ fɛn caman fɛnɛ kɛ baara in kɔnɔna la mhm. ani an bɛna se o yɔrɔ fɛnɛ ma n'ala sɔnna eh, i bɛna a fɔ an ɲɛna eh, i y'a fɔ k'a fɔ ko cɛ ni musow bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan baara in kɔnɔna na walasa ka bilasirali kɛ mhm. e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna muso minnu bɛ se aw ma mhm. u bɛ se aw ma ni hakilinan jumɛn ye muso minnu bɛ se an ma u bɛ se an ma de parce que eh, jamana yɛrɛ kɔnɔna la sisan nɔ fan bɛɛ de don an eh, tɛ mɔgɔ sɔrɔ an bɛ se ka an ka kumaw fɔ mɔgɔ min ɲɛna donc euh, ne bɛ yen nɔ de ni problème bɛ mɔgɔ min da la o tigi bɛ se an ma k'a ka gundola kumaw ta k'a fɔ an ɲɛna an bɛ se k'u bilasira cogo min na k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma bɔ a kalama donc diɲɛnatigɛ in kɔnɔna na sisan nɔ ka da mɔgɔ la a ma nɔgɔn donc anw bɛ yen nɔ an tulo dayɛlɛlen don n'an y'a lamɛn a datu a e, kuma min bɛ fɔ an ɲɛna a kuma bɛ to yen nɔ donc sisan nɔ n'i bɔra n'i ka kuma ye surtout fɛn min ye furu taabolo ye mɔgɔw bɛ se ka bɔ n'i ye fɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ o ye donc n'u sera anw ma anw bɛ se ka kuma f'u ɲɛna u bɛ u ka kuma fɔ en toute sécurité mm. kuma bɛ to yen nɔ an bɛ tila tuguni k'u bilasira donc min ye cɛw ta ye ani min ye musow ta ye n'an ko ko cɛw ani musow parce que cɛw ni musow fana bɛ se ka se an ma cɛ furulen ni muso furulen mhm. mariage yɛrɛ kɔnɔna na u fila bɛɛ bɛ se ka se an ma ka n'o ka n'u ka gundola kumaw fɔ an ɲɛna an da sera musow ta ma sisan dɔɔni mhm. mais cɛ ninnu fana bɛ se aw ma ni haju jumɛnw ye cɛw bɛ s'an ma ni haju min ye u bɛ se anw ma de k'a fɔ an ɲɛna souvent problème dɔ bɛ kɛ u la c'est à dire muso yɛrɛ bɛ mara cogo min na gɛlɛya minnu bɛ u n'u musow ni ɲɔgɔn cɛ par exemple cɛw dɔw bɛ yen nɔ n'u bɔra kɛnɛma u bɛ siran yɛrɛ ka don sokɔnɔna la mun na u bɛ taa sokɔnɔna sɔrɔ cogoya suguya min na u bɛ taa ka taa muso sɔrɔ cogoya suguya min na muso b'u kunbɛn cogoya min na u bɛ taa ka taa denmisɛnninw sɔrɔ lahalaya min na donc o kɔnɔnafili bɛ kɛ cɛ caman na i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen nɔ u kumana ka dɛsɛ solution ma sɔrɔ a la donc dɔw fana bɛ yen nɔ u t'a fɛ k'u ka famille impliquer furu kuma na donc n'o kɛra sisan nɔ u bɛ se anw ma k'a fɔ an ɲɛna ne muso b'a kɛ tan tɔ ne muso b'a kɛ tan ne kan ka mun de kɛ ni cɛ min fana nana k'a fɔ an ma ko bana de b'ale la bana in ye bana suguya jumɛn de ye bana in sɔrɔla cogo jumɛn de fɛ est ce que bana in sɔrɔla furu de kɔnɔna wa ou bien est ce que bana in tun bɛ yen nɔ a mɛnna donc n'u nana a bɛ komi an bɛ expertise de kɛ fɔlɔ sani an k'a fɔ yɛrɛ k'an bɛ sigi ka kuma donc n'u y'u ka kumaw fɔ tantɔ u kan ka bilasira ni fɛn minnu ye u bɛ bilasira n'o ye cɛ caman fana bɛ yen nɔ du fait que justement et, et dumuni bɛ na ni bana caman ye ka na mhm. lase u ma a jabɛti b'a la euh, impuissance b'a la mhm. donc o bana ninnu filɛ nin sisan nɔ a tɛ se ka fɔ kɛnɛma donc u bɛ na dogo de la ka na ka n'a bana ɲɛfɔ mɔgɔ min fanga ka dɔgɔn dilan kan par exemple mhm. n'u sera an ma n'o ye n'i fanga ka dɔgɔn dilan kan gɛlɛya caman de bɛ don furu kɔnɔna la muso caman bɛ se an ma k'a fɔ an ɲɛna cɛ dɛsɛra donc sisan nɔ u kan ka mun de kɛ mhm. donc ni kuma bɛ min ban o b'o ban ni kuma fɛnɛ tɛ min ban fura bɛ ɲini ka di u ma cɛ ni muso fila bɛɛ fɛnɛ bɛ se ka na parce que Mali kɔnɔna na a ka gɛlɛn ka bɔ cɛ yɛrɛ la ka na ka na a ɲɛfɔ mhm. ni problème de bɛ n na donc o yɛrɛ de ye gɛlɛya gɛlɛyaw caya furuw kɔnɔna la donc musow de kɛlen don k'u cɛsiri mhm. ni cɛ dɛsɛra ka fɛn min kɛ muso de bɛ wuli dogodogonin na ka se anw ma ni problème de bɛ n da la ni problème de bɛ n cɛ la mm. mais n y'a fɔ a ɲɛna ka dɛsɛ a bannen don a ma donc n'o kɛra sisan nɔ kuma dɔ la ne bɛ se k'a fɔ cɛ ka numéro di yan nɔ mm-hmm. ni cɛ bɛ kuma kuma la n bɛ se k'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ i ni cɛ bɛ se ka na aw bɛ na an bɛ sigi an bɛ kuma mm-hmm. mais a ka gɛlɛn fɛnɛ k'a fɔ ko cɛ ni muso ka fara ɲɔgɔn kan ka na o ye cɛ minnu bɛnnen don complicité bɛ minnu ni u musow ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka s'an ma Parce que ni bana in taara plus ni bana in bɛ ka taa ɲɛ solution tɛ sɔrɔ a la tuguni donc ni depuis bana daminɛ na kuma bɛɛ an bɛ a message ci mɔgɔ ma n'i ɲɛ b'a la k'a fɔ ko nin fɛn in b'i la nin fɛn b'i la a ye s'an ma joona pour que fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na parce que ni eh, eh, impuissance nana cɛ la sisan a bɛ muso bila ko caman na a bɛ muso bila miiri miiri jugu ni fɛn ninnu caman na donc n'olu kɛra sisan nɔ a laban bɛ taa kɛ mun ye donc an b'an jija de pour que u bɛ se ka éviter cogo cogoya suguya min na mais eh, i ka kuma kɔnɔna na sisan i y'a jira k'a fɔ ko eh, fɛn min ye cɛ ni musow ye u bɛ se aw ma mais est ce que cas dɔ delila ka se aw ma yen nɔ n'aw sera ka cas minnu résolu wa cas camanba cas camanba alors cɛ ni muso bɛ se an ma n'u sera an ma u bɛ na ka n'a ɲɛfɔ n cɛ ye nin kɛ n na n cɛ ye nin kɛ n na muso ye nin kɛ n na muso ye nin kɛ n na an b'a essayer k'u la calmer fɔlɔ ka tension lajigin ni tension jiginna tuma min na an b'a ta ni baro ni yɛlɛ ni fɛnw ye mhm. ne yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔw f'u ɲɛna bɔ hali dɔw yɛrɛ bɔra yen nɔ sisan nɔ o ta tun bɛ tantɔ mais sisan nɔ olu ka furu ɲɛna donc an b'a essayer ka mhm. k'u fari faga u yɛrɛ kan cogo min mhm. na pour que an bɛ se ka sigi ka kuma

problème min ye problème tun ye fila de ye somɔgɔw ka problème ani furu yɛrɛ kɔnɔna la problème n'o ye impuissance in ta ye mhm. an an a sɛgɛsɛgɛli la nan'a ye k'a fɔ ko somɔgɔw de kɛlen don ka cɛ tɔɔrɔ mhm. cɛ tɔɔrɔla ka cɛ tɔɔrɔ fo ka na presque ni cɛ yɛrɛ ko k'a bɛ se muso ma a bɛ hakili to a nege t'a minɛ yɛrɛ mhm. donc o nana ye ka na ka na tɔɔrɔli tɔɔrɔli tɔɔrɔli fɛnɛ bɛ ka na ka na ka na fɛn caman bila couple kɔnɔna la ka somɔgɔw ta ta k'o fara kan kunkolo tɛ baara kɛ tuguni donc o o kɛlen an seginna an bɛnna an kumana ko fɛnɛ o fɛnɛ o bɛnkan kuma in fɛnɛ taara bɔ ni min ye ko mhm. muso de tun kɛlen don ka ko dɔ de kɛ cɛ somɔgɔ la mhm. donc muso eh, cɛ muso yɛrɛ tun t'o kalama mais o y'a sɔrɔ o de la n ko complicité mhm. o de ye fɛn bɛɛ base ye donc u nana na ka kuma ka kuma ka kuma ka kuma fo ka na solution sɔrɔ Bi bi in na den duuru de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa ils sont heureux dans leur foyer. D'accord. ORTM deux kanubagaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bɛ k'aw ka jabarani mandi de lajɛ sisan n'o ye ORTM deux aw ka jamu mandi fana n'o ye musow ye a b'o de kɛnɛ kan an ni Amaliya Sisoko an n'ale de bɛ ka jɛ ka bi baro kɛ an y'o de fɔ an ka jamana kɔnɔna na bi Mali kɔnɔ fo ka taa bila Mali kɔ kan na fo ka taa bila Europe la gɛlɛya o gɛlɛya bɛ cɛ ni musow kan o ye bɛnbaliya ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ cɛ ni musow kan o ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye an ka bi jɛmu o bɛ tali kɛ o de kan ɛɛ amaliya mhm. e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ɛɛ mɔgɔ minnu bɛ aw ɲini mhm. k'u hajuw fɔ aw ɲɛna mhm. cɛ ni muso u b'aw sɔrɔ cogo di mɔgɔ minnu b'a ɲini ka u hajuw fɔ an ɲɛna réseaux sociaux réseaux sociaux in tɔgɔ man di n'a fɔra ko réseaux sociaux a bɛ bɛn kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ furu dilan a bɛ furu sa donc réseaux sociaux in kan k'a ta facebook kan ka taa bila instagram kan ka taa bila snapchat kan anw bɛ nin fan bɛɛ an bɛ nin réseau ninnu bɛɛ kan mhm. maintenant ni mɔgɔw b'an contacter directement mhm. réseau sanfɛ n ka numéro numéro de téléphone fɛnɛ bɛ yen nɔ mhm. donc ni mɔgɔ min sera k'an sɔrɔ réseau sanfɛ an sɔrɔli ka gɛlɛn réseau sanfɛ parce que messagew ka ca an sollicitelen don fan bɛɛ fɛ donc ni mɔgɔ min sera k'an sɔrɔ réseau sanfɛ an bɛ contact tɛmɛ an n'o ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min fɛnɛ bɛ fɛ k'a déplacer yɛrɛ parce que numéro b'an na France numéro bɛ yen nɔ Mali numéro bɛ yen nɔ comme an bɛ jamana caman fɛnɛ kan olu numéro bɛɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min bɛ yɔrɔ min kan o tigi b'o yɔrɔ contacter bon an représentelen don jamana minnu fɛnɛ kan n'olu fɛnɛ welela n'olu tɛ se ka fɛn min ɲɛnabɔ olu bɛ mɔgɔw ci ne ma a kan ka ɲɛnabɔ cogo min na n b'a f'u ɲɛna mhm. n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ ni da de ye a bɛ ɲɛnabɔ ni da ye n'a bɛ se ka ɲɛnabɔ ni fɛn de ye k'a d'u ma mhm. pour que u ka problème se ka résoudre cogo min na a bɛ ɲɛnabɔ n'o ye ten tɔ sinon an bɛ réseaux sociaux fan fan bɛɛ lajɛlen de kan mhm. voilà a b'a kan mais rencontre bɛ kɛ cogo jumɛn na yalima par exemple i da sera instagram whatsapp kan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di yɛrɛ pour que ka communiquer ka sɔrɔ téléphone wele tɛ alors an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na groupe b'an bolo groupe sécuriselen de b'an bolo mɔgɔ bɛɛ tɛ don an ka groupe kan sani i ka don groupe in sanfɛla la bon groupe min fɛnɛ don cɛw b'a dan ma musow b'a dan ma mhm. parce que musow bɛ yɔrɔ min na gindola kumaw de bɛ fɔ o kan cɛw fɛnɛ bɛ yɔrɔ min na parce que problème an bɛ contrairement à ce que an bɛ min ye problème bɛ musow la o problème kelen de bɛ cɛw fɛnɛ da la mhm. donc an ye cɛw bila kɛrɛfɛ ka mhm. musow bila kɛrɛfɛ an mɔgɔ min bɛ groupe kan an mɔgɔ kɛmɛ saba de bɛ groupe in sanfɛla la dɔw bɛ don dɔw bɛ taa groupe in sécurisé don cogo min na n'i donna groupe sanfɛ fɛn fɛn bɛ fɔ a sanfɛla la a bɛ to a kɔnɔna de la ni an y'a ye k'a fɔ ko ni mɔgɔ min bɔra ni mɔgɔ min ka gundo ye a sanfɛ o tigi tɛ don groupe kɔnɔna na tuguni maintenant sani i ka don groupe in na an b'i ɲininka de i donkun groupe in na est ce que i ye muso furulen de ye est ce que i bɛna don furu de kɔnɔ est ce que i bɔra furu de kɔnɔ est ce que den de b'i bolo agenda de b'an bolo ka mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ sɛbɛn a n'a ka situation parce que ni ni mɔgɔ bɛ jɛn f'i k'a dɔn mɔgɔ suguya min don fɔlɔ donc maintenant ni mɔgɔ minnu donna groupe kɔnɔ ni problème bɛ mɔgɔ min da la ni mɔgɔ min y'a ka problème ta ka ne sɛgɛrɛ n kelen t'a bɛɛ dɔn donc ni problème gɛlɛyara cogo suguya dɔ la ou bien hali n'a ma gɛlɛya cogo suguya dɔ la dɔw b'a fɛ mɔgɔw ka jɛ ka eh, conseil d'u ma k'u ka idéew di donc n'o kɛra tantôt u bɛ ne ta privé la k'a ɲɛfɔ n ɲɛna Amalia ni problème de bɛ n da la a bɛ solutionner cogo min na a ka di n ye i k'a bila groupe sanfɛ pour que bɛɛ bɛ se k'i ka hakilinata di cogo min na

a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen nɔ sisan nɔ bana b'a la a mana kɛ fɛn fɛn ye parce que an b'a fɔ ko savoir fɛn de don e bɛ dɔ dɔn ne bɛ dɔ dɔn ne bɛ dɔ dɔn n'an bɛɛ jɛna ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ fɛnba ye donc voilà donc groupe in dabɔlen don o de kama
d'accord e bɛ mun de kɛ puisque i ye kuma caman fɔ i y'a fɔ jira k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya a bɛ ɲɔgɔn baroya mhm. mais yalima couple dɔw puisque couplew tɛ kelen mhm. dɔw ni kɛlɛ de bɛ na dɔw ni ɲɔgɔn bugɔ bɛ na dɔw ni ɲɔgɔn bana bɛ na yalima o cas ninnu na e bɛ mun de kɛ walasa ka se ka sitanɛ faga sisan nɔ minnu ni kɛlɛ minnu ni eh, kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ na n'a cɛ ni muso yɛrɛ olu wulila ka na a k'a ka gɛlɛn a ka ka gɛlɛn kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ mais n'u nana sisan nɔ an b'a essayer toujours de pour que bɛn bɛ se ka na cogo min na an bɛ kuma an bɛ sigi ka kuma souvent a bɛ taa kɛ comme ne tɛ kɛ Mali la kuma bɛɛ mhm. kuma dɔ la a bɛ kɛ réseaux sociaux ninnu sanfɛla la kuma na u bɛ weleli kɛ rapidement cɛ dɔ yɛrɛ bɛ se ka weleli kɛ a ko ni problème bɛ ni ni muso da la fo n k'a furu sari fo n k'a furu sari ne b'a essayer ka kuma ka kuma ka kuma fo ka don cɛ la cogo min na an b'a fɔ a ma ko c'est la psychologie mentale i bɛ kuma cɛ fɛ de k'a hakili sigi k'a fɔ a ɲɛna muso tɛ minɛ tan n'i ye nin bila sisan nɔ e b'a dɔn i ni mɔgɔ wɛrɛ mana daminɛ i bɛna a bɛɛ daminɛ à zéro mhm. donc ka kuma ɲɛfɔ a yɛrɛ bɛ se ka cɛ de bɛ se k'a fɔ awɔ n y'a faamuya n balimamuso et puis jo b'i fɛ fɛnɛ n ye mhm. kɛlɛ in bila o cas camanba u bɛ na u ni u funtenilen bɛ na n'u n'u bɔtɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ u bɛ kɛ comme glace kuru An b'o kɛ ka an b'o kɛ ka ɲɛ
Ouverture Média kanubagaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko an bɛ k'aw ka jabaranin mandi de lajɛ fana a n'aw ka jɛmu mandi n'o ye musow ye an ka bi jɛmu o bɛ tali kɛ joli min na a b'an bɛɛ la bi bi na Mali kɔnɔna na furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kɔfɛla la an ni Amalia de bɛ ka jɛ ka bi baro kɛ ee Ama a bɛ mali kɔnɔ yan mhm. a bɛ mali kɔ kan mhm. yalima eh, mali la yan nɔ mhm. e représentelen bɛ cogo di jɔn b'i ka baara k'i place la korotumu kulibali de bɛ ne ka baara kɛ ne place la yan mali kɔnɔna la butigi b'an bolo mali kɔnɔna la comme n y'a fɔ cogo min na baara in daminɛ la ne yɛrɛ de ye analyse kɛ k'a lajɛ k'a fɔ pour pour gɛlɛya min bɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ donc n ko peut-être que n bɛ se ka n bɛ se ka dɔ bɔ a la a bɛɛ tɛ se ka ban mais dɔw bɛ se ka bɔ a la donc o kɛlen kɔfɛ butigi dayɛlɛla bureau fɛnɛ dayɛlɛla minnu bɛ na an b'u reçoit u b'u ka kuma fɔ ni min ta kɛ kuma ye kuma bɛ kɛ ka ban ni min ta kɛra produit produit bɛ d'o ma donc butigi in yɛrɛ bɛ maɲanbugu kɔnɔna de la korotumu de b'a représenter ni ale ma se ka ni mɔgɔw sera ale ma n'ale ma se ka fɛn min ɲɛnabɔ ale b'u ci ne ma ne bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ni problème de bɛ karisa la pa mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen nɔ pour que u ka se ka da i la mhm. c'est a ka gɛlɛn dɔɔni donc n'u sera ale ma sisan nɔ n'u ye kuma ɲɛfɔ ale ɲɛna n'a sera k'a ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ n'ale fɛnɛ ma se k'a ɲɛnabɔ a bɛ mhm. ci bila ne ma a bɛ kan ka ɲɛnabɔ cogo min na ne b'o ɲɛfɔ ale ɲɛna ok bɛɛ bɛ nin baara in bɛɛ la jɔn bɛ k'i dɛmɛ a la mɔgɔkɔrɔba dɔ de bɛ yen min b'i dɛmɛ a la wa ou bien eh, an ma si yɛrɛ ka couple ma couple de bɛ yen nɔ min b'i dɛmɛ wa ou bien jɔn b'i dɛmɛ mali kɔnɔ yan nɔ fo afrique puisque i ko ko afrique fana ko aw bɛ yen nɔ mais afrique fana jɔn b'i représenter en même temps i b'a e bɛ e bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nin bɛɛ la cogo di.
alors afrique kɔnɔna na an ka représentants bɛ burkina. Mhm. représentants bɛ congo brazza représentants bɛ gabon représentants bɛ côte d'ivoire abidjan an bɛ france an bɛ états unis an bɛ Afrique de l'Ouest Niger Afrique de l'Ouest mumɛ an bɛ o kɔnɔna na bon mɔgɔ min bɛ ka ne dɛmɛ nin baara in yɛrɛ la ne fa ani ne ba ko caman bɛ kɛ euh, couple ni ɲɔgɔn cɛla la i b'a dɔn n'i yɛrɛ mɔna fɛn min kɔnɔna la a bɛ expérience dɔɔni d'i ma mhm. et puis fɛnɛ bon n ye denmisɛnnin ye mais n sigira mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛfɛ donc euh, ni fɛn caman fɛnɛ bɛ yen nɔ ni n tɛ min dɔn par exemple mhm. ne ni n fa bɛ komi filaninw donc ni n tɛ min dɔn n bɛ se n fa ma a bɛ n bilasira mhm. ni n tɛ min dɔn n bɛ se n ba ma a bɛ n bilasira mais n yɛrɛ bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye n fɛnɛ bɛ taga n ye tagama caman kɛ n ye voyage sira caman kɛ donc i voyage o voyage i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mhm. a mɔgɔkɔrɔbaw o a denmisɛnninw bon an ka hali mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ se an ma fɛnɛ parce que problème in filɛ nin ye a tɛ denmisɛnninw dɔrɔn da la mhm. a tɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn da la a bɛ bɛɛ de da la mhm. donc ne ni diɲɛ bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo donc i bɛ t'a sɔrɔ hali musokɔrɔba san bi duuru san bi wɔɔrɔ bɛ ka se ka kɛ an ka groupe kan mhm. donc ni ko dɔw bɛ yen nɔ ne b'u wele sisan nɔ an bɛ to ka an bɛ to ka baro an bɛ baro an bɛ baro fo ka na fo ka na fo n yɛrɛ ka na ka ka na ka na expérience sɔrɔ fɛnw la et puis fɛnɛ livres livres bɛ yen nɔ internetw bɛ yen nɔ formation bɛ yen nɔ depuis tout à l'heure n ye psychologie ni fɛn ninnu fɔ mm. a bɛ baara in kɔnɔna na i tɛ se ka kɛ tentɔ dɔrɔn k'a fɔ ko n ye dɔɔni dɔn dɔrɔn n b'a to o ma mm. o tɛ se ka kɛ i bɛ bɔ de don o ne bɛ bɔ don o don de n bɛ kalan de kɛ don o don n bɛ recherche de kɛ don o don parce que casw bɛ na différemment différemment différemment mm-hmm. différemment donc ni min nana i b'a essayer ka gɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu delila ka kɛ a cas kɔnɔna la voilà donc euh, o la quand même n fa ni n ba olu ye olu ye dɛmɛ caman lase n ma ani mɔgɔkɔrɔbaw d'accord voilà mais nin bɛɛ kɔnɔna na mhm. i bɛ nin baara na baara in a kɛra association ye wa ou a ma k'a ye fɔlɔ de bon an bɛ se k'a fɔ ko baara in kɛra association ye parce que ni eh, n'i sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw dɛmɛ o yɛrɛ association dɔ ye mhm. fɔlɔ n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko eh, an bɛ musow dɛmɛ donc n y'a fɔ fɛnɛ n ko eh, musow bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na mhm. donc association kɔnɔna la an bɛ musow dɛmɛ u bɛ se ka wari u bɛ wari min sɔrɔ u bɛ se ka wariw mara mara cogo min na mhm, pour que ka se ka fɛn kɛ u yɛrɛ ye donc an b'o fɛn ninnu kɛ donc n'o taabolo don association bɛ ka dɛmɛ a bɛ baara in bɛ don association kɔnɔna na mm. association yɛrɛ tɔgɔ ko sini ɲɛsigi ka sini ɲɛsigi mm, donc sini bɛ ɲɛsigi ni ni bɛn bɛ yen nɔ sini bɛ mm-hmm. se ka ɲɛsigi mm-hmm. voilà d'accord eh, baara bɛɛ ni a nafa don mm-hmm. baara bɛɛ ni a gɛlɛya don ka bɔ mali la ka taa afrique dugu afrique de l'ouest dugu wɛrɛw la ka taa faransi ka taa états unis yalima e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔna na ani i ye nafa jumɛn fana sɔrɔ a la an b'a kɔn an b'a daminɛ ni gɛlɛya ye gɛlɛya min bɛ baara in kɔnɔna na c'est que bɛɛ b'a fɛ ka ne de ye problème bɛ mɔgɔ o mɔgɔ da la hali ni u b'a fɛ ka produit san ko fɔ amaliya yɛrɛ bɛ min o y'a gɛlɛya belebele belebeleba ye gɛlɛya filanan ye min ye o ye pour que mɔgɔw bɛ se ka da i la cogo min na et puis fɛnɛ ni mɔgɔ nana ka n'a ka kuma ta k'a ɲɛf'i ɲɛna ka gindo mara bɛɛ tɛ se a la donc gindo in marali an bɛ baara caman baara caman kɛ n yɛrɛ kan pour que mhm. kuma kana poyi parce que ni mɔgɔ dɔ bɛ to kuma na sisan i bɛ se k'a fɔ karisa yɛrɛ nana ka n'a ka kuma ɲɛfɔ n ɲɛna mhm. ni problème kuma kuma na ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama mhm. donc o o fana y'a gɛlɛya fanmanba ye o kɔni o kɔni na o kɛlen kɔ a bɛ solutionner mais gɛlɛya b'a gɛlɛya b'a la parce que mɔgɔ ka kuma n'a fɔra i ɲɛna sutura de don fo an ka ɲɔgɔn sutura de donc n'i tora kuma na k'a fɔ k'i bɛ ta ka bɔ ni mɔgɔ ka gindo ye gindo tɛ tuguni donc baara in fanba yɛrɛ de ye n nana ka na n ka kuma fɔ amaliya ɲɛna a sera ka n ka fɛn résolu parce que ni mɔgɔ nana ka n'a ka kuma f'i ɲɛna ka i b'a tigi bila confiance la donc ni pour que yɛrɛ tigi a tigi bɛ se k'a ka kuma bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna f'a ka da i la fɔlɔ de donc danaya in de ye o de y'a difficulté yɛrɛ ye maintenant satisfaction na min sɔrɔla couple caman mariagew caman sɔrɔla ah, o ka di denw caman sɔrɔla uh-huh. ne amaliya tɔgɔ dara donc euh, n tɛ se ka fosi far'o kan voilà mhm. o satisfaction kɔni na et puis fɛnɛ bon na ni yɔrɔ dayɛlɛ ni représentation kɛra k'a bɔ mali kɔ kan fo ka taa bila fo dugu tan kɔnɔ mhm. yɔrɔw fɛnɛ o ye belebeleba ye mhm. mais nin bɛɛ la eh, satisfaction sɔrɔla gɛlɛyaw yera e bɛ nin voyage minnu kɛ o fɛnw bɛ bɔ min voyage minnu bɛ kɛ sisan o fɛnw bɛ bɔ baara nafa mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ f'i ka nafa de sɔrɔ a la donc produit bɛ yen nɔ produit bɛ dilan produit bɛ feere parce que an ye eh, faiblesse an ye faiblesse fɔ cɛw ta la mhm. musow fɛnɛ caman bɛ yen nɔ neminɛnpo b'u la mhm. caman bɛ yen nɔ eh, eh, perte blanche b'u la mhm. caman bɛ yen nɔ bana caman caman caman caman donc o bana caman caman ninnu na fo i ka yala de fɛnɛ pour que i bɛ se ka fura sɔrɔ la cogo min na anw tɛ baara kɛ ni produit chimique ye an bɛ baara kɛ ni fura yiri minnu bɛ bɔ mali yɛrɛ mhm. kɔnɔna na ani dugu tɔw kɔ kan mhm. an b'olu de ɲagami ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye mhm. ka sɔrɔ a ma segin ka tuguni ka na bana bila u la donc o la ni feere kɔni bɛ kɛ wari bɛ sɔrɔ ah. ni wari bɛ sɔrɔ tagama bɛ kɛ tagama bɛ kɛ voilà ɔ mais o o o bɛɛ kɔfɛ a bɛ minnu dɛmɛ dɛmɛ na tantôt couple ninnu walasa bɛn ni kelenya ka na o dɔw fana bɛ fɛn de di ou bien i ko ko biro bɛ sa association bɛ yen nɔ carte de membre ni fɛnw de talen don wa carte association kɔnɔna na carte de membre bɛ yen nɔ an ka carte de membre pour que i bɛ se ka don association kɔnɔna na mali mali kɔnɔna na ani afiriki bɛɛ kɔnɔna na mhm. o ye waa kelen ye mhm. maintenant faransi kɔnɔna na o ye 20 euro ye mhm. donc ni après n'i donna a kɔnɔna la fo san kelen mhm. ni fɛn fɛn b'i fɛ an b'i dɛmɛ hali ni projet bɛ mɔgɔ minnu bolo min tɛ hali cɛko ni musoko ye mhm. parce que fɛn in base bɛɛ t'o ye mɔgɔ i bɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la fɔlɔ pour que mhm. mɔgɔ wɛrɛ i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ attirer cogo min na donc an b'o o base fɛnɛ kɔnɔna la ni mɔgɔ muso dɔ bɛ s'an ma u tɛ furu la u tɛ fosi la mais u bɛ fɛ ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ ye donc an b'u dɛmɛ o fɛnɛ na donc association yɛrɛ base fɛnɛ wɛrɛ o la i kɛra jeune ye o i kɛra muso furulen o i ma kɛ muso furulen i kɛra muso divorcelen o an bɛ bɛɛ de lamɛn an bɛ bɛɛ de dɛmɛ fɛnɛ voilà donc mais maintenant minnu bɛ na minnu bɛ se an ma couple minnu bɛ se anw ma k'a fɔ ko gɛlɛya ni fɛn minnu kan an tɛ dɔrɔmɛ kelen min'u la parce que fɛn minnu mɔgɔ min sera ka furu dilan ne bolo o nafa ka bon ka tɛmɛ nafolo kan o ti voilà d'accord eh welekan laban jumɛn bɛ e bolo k'a lase an lajɛbagaw ma ani an lamɛnbagaw mali kɔnɔna na sisan fo ka taa bila eh, mali kɔkana na mhm. i bɛ baara la dugu o dugu ye mhm. i bɛ ka furu dilan dugu o dugu la i bɛ ka bɛn ni kelenya sabati furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ dugu o dugu la welelikan min bɛ ne ne fɛ sisan nɔ an bɔra k'an ka réseaux sociaux n'an ka fɛnw bɛɛ bila sisan nɔ bon an bɛ yen nɔ bɛɛ de kama an bɛ yen nɔ bɛɛ de kama ni problème bɛ mɔgɔ min da la mɔgɔ si kana maloya bɛɛ bɛɛ bɛ bɛɛ bɛ se ka na ka na mɔgɔw ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko kɛ quoi. d'accord eh, mais aw bɛ sɔrɔ cogo di réseaux sociaux mun bɛ aw ka compte fɛn ye jumɛn ye. an ka an ka an ka compte facebook sisan n bɛn'o fɔ mais a tɔgɔ man nɔgɔn a tɔgɔ mhm. fɔli man nɔgɔn mhm. mais sinon. n'i donna intɛrnɛti kɔnɔna na n'i y'a ta n'i y'a sɛbɛn ko 3 w www point pimenter le lit point com mhm. o y'an ka site intɛrnɛti ye mhm. o kɔnɔna na i mago bɛ conseil la o a mhm. kɛra ko eh, par exemple sisan nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka surun u kan k'u habiller cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka bon u kan k'u habiller cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ rouge à lèvres bɛ da cogo min na o bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka site intɛrnɛti kan i mago bɛ produit fɛn fɛn na a fɔra ko i man kɛnɛ de bana suguya suguya b'i la n'i donna kɔnɔ dɔrɔn i yɛrɛ b'i ka bana sɛbɛn a b'a bɔ k'a jir'i la fɛn min kan ka d'i ma réseaux sociaux fɛnɛ k'a bɛɛ fɛnɛ o kelen n'i ye pimenter le lit taper dɔrɔn i b'an sɔrɔ réseaux sociaux ninnu bɛɛ kan a bɛɛ ye tɔgɔya kelen
ok don nataw la i bɛna i ka nimoro to yan nɔ ni mɔgɔw mago b'a la an n'a bila yan nɔ o tɛ d'accord ouverture média kanubagaw an b'a fɔ ko aw ka jɛmu mandi ko nin y'o de kuncɛtɔla ye n'o ye musow ye an ka bi jɛmu o tun bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun kɛ walasa u ka se ka na an b'a dɔn k'a fɔ nin kɔni nin ko in ye ko ye min ye c'est international diɲɛ bɛɛ de don bɛn ni kelenya ni bɛnbaliya a bɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la o kumana bi an ni mɔgɔ min tun bɛ ka jɛ ka bi baro kɛ o de ye amaliya ye sisoko ye ale sigilen bɛ faransi mais a bɛ nin baara in na elle est conseillère conjugale conseillère conjugale de don a bɛ baara la cɛ ni musow ye duw ye denbayaw ye sigida ye jamana ye mali kɔnɔ fo mali kɔ kan faransi etats unis afrique de l'ouest dugu tan fo k'a bila mali yɛrɛ la a ka représentant bɛ o dugu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko musow nin ye an kuncɛtɔla ye tulo kunnandi ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ mɔgɔ mago bɛ conseil ɲuman na sisan aw kana aw kana mɛn bilen dɛ n'ala sɔnna a k'an bɛn réalisatrice n'a ka jama ni wagati yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn an b'o da ɲɔgɔn ye inshallah